Le 30 bliain anuas tá rath fé aois tar éis a bheith mar chnámh droma foirne buacacha Thír Eoghain. An éireodh leo bunchloch iontach eile a thabhairt dóibh féin i mbliana? Nó an éireodh le Ros Comáin cluiche ceannais peile fé 20 EirGrid a shroisint? Bhí Cuán Ó Flatharta agus Mark Harte i bPáirc Breifne-Kingspan don chluiche leathcheannais.
Agus seo chugainn Senan Lambe. Caid an-chaid buailte isteach i dtreo McGinley. Á féach ar an gcoisíocht ó McGinley. Deis ar bháide! Féach air sin! Mar thús ó McGinley, urchar isteach sa chúinne. Á, sin speisialta amach is amach ansin a Chuáin. Nuair a fheiceann tú an pas ag dul isteach, mothaíonn tú an dainséar agus fan go bhfeicfidh tú seo arís. Pas iontach isteach ó Senan Lambe dó. Tá neart le déanamh go fóill aige, ach tiontaíonn sé isteach is amach láithreach agus. sin díreach isteach san eangach an-chríoch ar fad. An chaid ag Daly, bogtha i dtreo Rafferty, an-cheannaire is ea é, bogtha ar aghaidh agus spás oscailte an-imirt ón uimhir 6 agus an-chleachtadh déanta ar an ngluaiseacht san, is léir, ar an bpáirc traenála. Agus tá bearna eile aimsithe acu. Agus an bhfuil calaois Caitlin McGinley, níl, agus tá sé fós ar an ionsaí, sé hé Joey Clarke, bogtha isteach, deis ar bháide! Agus an báide freagraithe ag Conor O'Neill. Sea, sin ana chríoch ar fad, díreach tríd an lár agus beidh díoma an domhain ar Ros Comáin arís. Ní raibh ar Thír Eoghain aon rud a athrú ansin. Chuaigh siad díreach tríd an lár agus nuair a chríochnaigh sé isteach, I lámha uimhir a naoi ansin, Conor O'Neill, chríochnaigh sé go slachtmhar. Shleamhnaigh sé ar an talamh, é isteach sa chúinne, níor thug sé aon seans don chúl báire, Seán Allen agus tús iontach don chluiche seo ag Tír Eoghain. Caid buaite thar n-ais ag Eoin McElholm agus imreoir sa bhreis, seo chugainn an giorria, seo chugainn O'Hare, há pointe aige, pas láimhe! n-ais go dtí O'Hare, an báide aimsithe, sár-chomhimirt ó Thír Eoghain. Bhuel, sin imirt dochreidte arís. An fear sin, uimhir a cúig, Shea O'Hare, is lúthchleasaí den scoith é agus nuair a bhriseann sé tríd an lár, seo an-chliste ó Eoin McElholm, an pas sin a thugann sé, an haon a dó ar ais le Ruairí McCullagh agus críochnaíonn sé go slachtmhar san eangach arís eile.
Dhá lámh in airde aige ach ar deireadh ceann ard buailte isteach. Faighte atá faighte ag Ryan. Casann sé timpeall! Ní chreidim é! Tá báide aimsithe ag Conor Ryan! Sin scór den scoith ach fan go bhfeicfidh tú an pas isteach seo. Bhí sé foighneach, d'fhan sé isteach ar imeall na cearnóige, a Chuáin. Shíl muid nach raibh Ros Comáin ag dul áit ar bith, ach fan go bhfeicfidh tú an pas iontach isteach, titeann sé díreach ina lámha, go leor le déanamh aige agus críochnaíonn sé go hiontach ar fad ansin.
Seo chugainn ceann eile, O'Donnell agus McGinley imeacht in airde. McGinley arís eile, ní raibh aon cheart aige é sin a bhuachan. Imreoir taobh istigh. Seo chugainn O'Donnell, a théann Senan Lambe faoi dheireadh trasna. Báide faighte ag Nugent! Lámh in airde agus an slua ag ceiliúradh. Arís eile, na scórannaí faighte ag McGinley in san cluiche seo, bhí siad millteanach maith, go háirithe an cúilín, ach an bhfeiceann tú, an dóigh a mbaineann sé na liathróidí 50 50, sin speisialta amach is amach. Bhí an pas curtha isteach go hard san aer ach tríd na lámha agus ansin lena chiotóg, like, ní raibh mórán de spás aige.
Agus iad ar fad ag bogadh. Agus seo mar a bhí Tír Eoghain nuair a thánadar chun cinn, cad é, 20 bliain ó shin. Neart d'imreoirí ag bogadh, breith greim ar na brístí gearra, féach air sin mar chríoch ó McElholm. Chomh. foighneach, éifeachtach, snasta leis an gcríoch. Agus an cúl den chéad scoth ó McElholm arís, an liathróid bainte san aer ag an taobh eile den pháirc ag O'Hare. Bhris siad amach le luas dochreidte ansin ach an pas curtha isteach chuige. Cic phas, abair 50 méadar ansin. Agus an fheadóg deiridh séidte ag an réiteoir. Jonathan Hayes ó Luimneach agus is iad Tír Eoghain go mbeidh le Ciarraí an tseachtain seo chugainn.